Anois ar an líne tá Caitríona Ní Bhaoill, Oifigeach Poiblíochta ó Ráidió na Gaeltachta. A Chaitríona, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Darren.
A Chaitríona, déarfainn go bhfuil a fhios ag gach duine dár lucht éisteachta i mBaile Átha Cliath inniu cad é Ráidió na Gaeltachta, agus tá a fhios agam go bhfuil comóradh mór agaibh i mbliana. Ar dtús, tá jab an-suimiúil agat i Ráidió na Gaeltachta, déarfainn. An féidir leat a insint dár lucht éisteachta i mBaile Átha Cliath inniu faoin ról atá agat le Ráidió na Gaeltachta agus ansin a insint dúinn cuid den stair ag an stáisiún? Cinnte, is mise an tOifigeach Poiblíochta agus Preasa don Raidió, so bím i bhfeighil cúrsaí poiblíochta don raidió ó thaobh na meáin, preas, nuachtáin agus mar sin de, na meáin shóisialta freisin, i bhfeighil ar ócáidí, poiblíocht i dtaobh ócáidí, grianghrafanna, rudaí mar sin, so Tá jab, tá an-éagsúlacht sa jab, is dócha. Bíonn muid amuigh ag, bhuel, bhíodh muid amuigh, tá muid ag tosú ag dul amach arís anois tar éis na paindéime ach bhíodh muid amuigh go minic ó thaobh ag féilte agus ócáidí agus coirmeachaí ceoil agus ansin gnáthchlárachaí amuigh i measc na ndaoine, i measc an phobail so bímse i láthair ag cuid acu siúd, ní bhím i láthair ag gach ceann mar tá siad ar fud na tíre. Sin an obair a bhíonn ar siúl agamsa agus Raidió na Gaeltachta, 'sé seirbhís raidió do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge ar fud na tíre agus ar fud an domhain. Tá muid ar líne anois, mar sin tá muid le fáil ar fud an domhain. Um, tháinig muid ar an aer ar an dara lá Aibreán 1972, mar sin tá muid ag ceiliúradh 50 bliain ar an aer i mbliana agus is Mór an onóir dúinn go bhfuil muid fós anseo agus go bhfuil sé d'ádh orainn a bheith in ann é sin a cheiliúradh. Tá sé iontach go bhfuil muid anseo. Thosaigh muid amach, bhí grúpa Cearta Sibhialta na Gaeltachta, lorg siad stáisiún raidió do phobal na Gaeltachta, d'éiligh siad é sin agus fuair siad ceann, chuir siad stáisiún raidió bradach ar bun darbh ainm Saor-Raidió Chonamara. aimsir na Cásca i Ros Muc, thaispeáin siad do na húdaráis go raibh siad in ann stáisiún raidió a chur ar an aer iad féin mura ndéanfadh na húdaráis stáisiún raidió a thabhairt dóibh. So b'in an síol a cuireadh an chéad lá agus as sin a d'fhás Raidió na Gaeltachta. Tá muid mar chuid de RTÉ, tá muid lonnaithe i gCasla i gConamara, sin an ceannáras, agus tá stáisiún againn i nDoirí Beaga agus i mBaile na nGall. Sin iad na trí phríomhstáisiún, Casla, Baile na nGall, Doirí Beaga agus ansin tá muid ag craoladh freisin as Domhnach Broc. Tá foireann bheag againn i mBaile Átha Cliath agus bíonn muid sna ceantracha eile Gaeltachta freisin, i Múscraí, sa Rinn, sna Déise agus bíonn muid i Rath Cairn freisin. So sin é, sin Raidió na Gaeltachta. Ok. Muid ar an aer ó dhubh go dubh.
Ok, sin go hiontach. Agus tá sibh, mar a dúirt tú, 50 bliain ar an bhfód i mbliana. Bhí ócáid mhór ceiliúradh agaibh le déanaí maidir leis an gcomóradh seo, nach raibh? Bhí.
Bhí ceolchoirm mhór againn i gConamara ar an dara lá de mhí Aibreáin chun an caoga bliain a cheiliúradh. Bhí craoladh an. an choirm cheoil bheo ar líne agus ar an aer ar an raidió agus bhí clár ar an teilifís faoi Dé Sathairn seo caite ar RTÉ1. Mar sin, dá mbeadh spéis ag daoine breathnú siar ar an gcoirm cheoil, tá sé le fáil ar an RTÉ Player. RTÉ Raidió na Gaeltachta 50, sin é an t-ainm a bhí ar an gclár agus beidh daoine in ann, b'fhéidir gur RTÉ R na G50, ach beidh daoine in ann é a fháil. Bhí sé ar siúl Dé Dé Sathairn seo caite, díreach tar éis leathuair tar éis a deich, agus tá sé sin le fáil ar an Player agus tá sé le fáil ar an seinnteoir raidió freisin mar chlár raidió, an choirm cheoil a chuaigh amach beo ar an oíche freisin. Bhí an-ócáid againn, yeah, so b'in an rud a chuir tús leis an gceiliúradh 50 bliain. Beidh ócáidí eile againn i gcaitheamh na bliana anois go dtí deireadh na bliana. Tá cúpla togra difriúil ar siúl, mar shampla, Tá muid ag cur amach albaim i dtreo dheireadh na bliana, bunaithe ar rogha na n-éisteoirí, de na hamhráin sean-nóis is fearr leo, de na hamhráin nua-aimseartha i nGaeilge is fearr leo agus de na píosaí ceoil traidisiúnta is mó a thaitin leo le caoga bliain agus tá moltaí Lorg muid moltaí ar na héisteoirí faoi céard iad na roghanna a bheadh acu le cur ar an albam sin. Beidh trí dhlúthdhiosca mar chuid den albam, ceann amháin le gach ceann de na genre sin air. Tá sé sin idir lámha againn, tá súil againn go mbeidh sé sin amuigh insan fhómhar. Ansin tá an comórtas Réalta le teacht ar ais, sin comórtas do amhráin nua scríofa i mBéarla, i nGaeilge, gabh mo leithscéal. Cuireadh ar bun é, sílim, thart ar bhliain 2000 nó 2001 agus tháinig go leor amhráin iontacha as, ina measc An Dreoilín, b'in a bhuaigh an chéad bhliain go raibh an comórtas againn so tá muid chun é sin a thabhairt ar ais i mbliana mar chuid den cheiliúradh 50 bliain agus beidh muid ag déanamh fógra faoi sin níos deireanaí sa bhliain. Freisin beidh coirmeacha ceoil eile againn insna ceantair difriúla. Tá sé sin le fógairt níos deireanaí sa bhliain freisin. So, tá súil againn go mbeidh go leor rudaí idir lámh againn, ní amháin an ceolchoirm ach gur sin a chuir tús leis an leis an gceiliúradh is dócha. Is deas an smaoineamh é na trí albam sin le teacht amach, you know. Tá an tá an-ocras orm iad a chloisteáil. Ok, chun leanúint ar aghaidh, chun caint faoi thodhchaí an stáisiúin. Mar is eol do dhaoine, bhí athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla dhá mhíle is a trí roinnt míonna ó shin. 'Sé an rud is fearr le teacht as, dar liom, ná go mbeidh ar chomhlachtaí stáit in Éirinn 20% dá mbuiséad fógraíochta a chaitheamh ar fhógraíocht as Gaeilge. Ciallaíonn sé seo ná go mbeidh líon réasúnta mór fógraí Gaeilge cruthaithe ag comhlachtaí stáit in Éirinn do TG4, daoibhse i Raidió na Gaeltachta agus Raidió na Life freisin. An aontaíonn tú gur dea-rud a bheas é seo don Ghaeilge, Caitríona?
Cinnte. Now, níl aon fhógraíocht ar Raidió na Gaeltachta, mar sin ní chuir sé sin, ní bheidh aon tionchar aige sin orainne is stáisiún neamhbhrabúis, ní bhíonn aon phoiblíocht neamhthráchtála atá i Raidió na Gaeltachta. Ach cinnte, is rud maith don teanga atá ann go mbeadh fógraí i nGaeilge, yeah, cinnte dearfa, agus go mbeadh siad le cloisteáil ar na stáisiúin náisiúnta ar fud na tíre agus na stáisiúin áitiúla, cinnte, is rud maith é sin.
Níl aon plean agaibh, níl sibh ag tnúth go mbeidh cinneadh glactha agaibh glacadh le fógraí, nó? Bhuel, ní cinneadh, ní ceist é sin domsa, tá sé i bhfad níos mó ná mise, ach ní hé sin, tá muid, ní hé sin an bunús atá le Raidió na Gaeltachta, bheadh go leor i gceist, so ní fhéadfainn an cheist sin a fhreagairt, ní bhaineann sé liom i ndáiríre.
Ceapaimse go pearsanta go bheadh sé iontach dearfach an polasaí seo ar na meáin Ghaeilge. Bheadh sé go hiontach dar liom má ghlac sibh le fógraí ach ar aon nós. Ok, Caitríona, luaigh tú na pleananna atá agaibh roimh dheireadh na bliana. An aon rud eile ar mhaith leat nó aon chláir nua suimiúla eile agaibh ar an stáisiún ar mhaith leat a insint dár lucht éisteachta faoi? Bhuel tá stáisiú, or tá clár nua ag tosú an tseachtain seo, clár nua ceoil le Ciarán Ó Maonaigh, an fidléir as Tír Chonaill. Tá sé ag cur tús le sraith nua clárachaí Déardaoin, Ceol a Ghleanna an teideal atá ar an gclár agus beidh sé ar siúl gach Déardaoin ag a seacht a chlog, sa tráthnóna, seacht go dtí an hocht. Tá muid ag súil go mór leis sin, tá sé iontach, ceoltóir den chaighdeán sin agus leis an stair agus an saineolas sin aige as ceantar Gaeltachta a bheith againn ar an aer. Tá muid breá sásta leis sin agus tá súil againn go n-éireoidh go geal leis an gclár. Beidh sé ag tosú an tseachtain seo agus gach Déardaoin ansin feasta ag a seacht.